Ait go leor ní raibh taispeántais Luimnigh nó Cill Chainnigh thar moladh beirte ina gcéad cluichí. Chaill Luimneach a gcluiche i gcoinne Port Láirge, fad is thug an dara leath a sáith do Chill Chainnigh ina gcluiche le hUíbh Fhailí. Ní bhíonn aon spás do bhotúin nó drochthaispeántais i Roinn 1. An mbeadh aon feabhas orthu ina dtarna chluiche? Bhí Brian Tyers agus Naoise de Bhaldraithe i Luimneach don cheann seo. Faighte anso má tá ag captaen Chill Chainnigh, Darragh Corcoran. Tommy Walsh agus David Blanchfield fós gortaithe. Huw Lawlor mar is eol dúinn anois níl sé ar fáil. Comhrac maith ansan agus slachtaithe go deas aige Adam English. Seo chugainn O'Connor, cruinn ón bpoc saor, conas atá aige ón imirt? Gach pioc chomh cruinn mhuis. Aidan Tallis. Dírithe isteach sa chúinne ansan aige chomh fada le Cody. Triúr ó Luimneach ansan. Diarmaid Byrnes a d'iarraidh é a chur dá bhuille ar ndóigh ach gur deacair é a dhéanamh. Ard scór. Go hálainn ansin freisin an slí gur rug sé ar an sliotar lena lámh dheis cé gur deasóg é. D'athraigh sé a lámha thar an trasnán ar a thaobh clé ag dul i dtreo an taobhlíne fé bhrú.
Mikey Butler. Fuair sé an sliotar agus Reidy in éineacht ansan. Luke Connellan, ard isteach anseo i dtreo Mossy Keoghan, anois mar sin triail ar an gcosaint, an briseadh faighte aige Donnelly agus thar n-ais go dtí Keoghan, seans ar chúl! Agus tá sé éalaithe isteach trís na cosa aige Diarmaid Byrnes, bronntanas le ceart. Yeah, yeah agus ní raibh ach Mossy Keoghan taobh istigh ar imeall na cearnóige le tamall ag Cill Chainnigh agus seo an sórt pas atá siad ag súil le agus eisean freisin. An slí gur léigh John Donnelly an bhriseadh ansin, ag gearán fé chaitheamh b'fhéidir, Leath-shábháil, Á! Driobláil, driobláil, driobláil isteach sa chúl. Ach caithfidh tú glacadh le gach ceann. Comhscór! Ar a laghad tá Derek Lyng, tá sé ag iarraidh cur lena bhfoireann bainistíochta agus rudaí nua a chur chun tosaigh agus tá sé soiléir sórt ón gcomhimirt go dtí seo. Anois bhuel arís. Sin é an tríú babhta laistigh de 20 soicind. Freagra faighte aige Luimneach ar scór ó Chill Chainnigh. Killian Doyle. Donnelly, siar anso agus tá reathaí ag teacht, sin é Paddy Deegan. An t-ádh leis nár beireadh air maidir le coiscéimeanna b'fhéidir, trasna anso agus ba chóir go mbeadh scór eile aige Eoin Cody agus gluaiseacht nótáltha ós na cúlaithe amach. Dan Morrissey. Peter Casey ag teacht agus é buaite go maith aige chun cinn ar Garrett. Leithéidí Garrett agus David Barcoe tosnaithe an lá deireanach ag Derek Lyng. Cathal O'Neill ón dtaobh so ag lorg an phas ach tá pointe á lorg thall ansan ag Peter Casey. Sár-scór. Na tosaithe ar fad seochas Luke Connellan. Tréis scóráil ón imirt aige Cill Chainnigh. Clifford caite siar ansan aige. An bhreith fachta Eoin Cody arís a bhí istigh ach tá sé bogtha amach. An greim curtha beagán aige Cody. Pointe an-dheas dhá cheann as a chéile aige Cill Chainnigh. Fós leis, Jordan Molloy tagtha isteach sa chluiche ana-mhór agus sin pas eile isteach go dtí Mossy. Ana-chiúin formhór na himeartha go dtí seo, níl an pas iontach tógtha anso agus pointe aige Luke Connellan is dóigh liom. Ní hé Luke mo leithscéal tá súil mé Luke Hogan. Comhrac maith léirithe aige Peter Casey, Cian Lynch isteach anso go dtí. Adam English. Anois seo chugainn Gillane agus tá Cathal O'Neill taobh istigh de. Gillane ag tabhairt fé chúl agus ní mór ná gur bhain sé an líontán dos na cúilí. Bhuel níl sé ciúin anois. Wow! Urchar nuair a chonaic mé like bhí bhí Cathal O'Neill taobh istigh do ach like seo seo an difir idir na foirne is dócha. Cian Lynch ag buachan, tá ana-chuid sliotar amuigh agus níl sé ag tabhairt fé scór ach féach Bhí O'Neill in aice leis ach dúirt sé, No, féach ar seo! Bang! Wow, ní raibh seans ar bith ag Aidan Tallis bocht! Cnagadh na gcamán le clos ansan, is deas é a chlos, mhuis! Will O'Donoghue. Isteach go dtí Gillane arís. An ruathar so-aitheanta san aige siúd ag cruthú an spáis agus í ardaithe go pointeáilte thairis an dtrasnán aige.

Anois mar sin tabharfaidh Cody fé a shamhlófá an pas isteach go dtí Paddy Deegan, siar go dtí Liam Moore anois, seo gluaiseacht den scoth, bhfuil báire ann! Bhí sé ag tabhairt fé agus ní raibh sé i bhfad os cionn an trasnáin. Tógfadsa é sin, arsa laoch na himeartha Peter Casey. Isteach go dtí Burns, pé gnó atá aige siúd, chomh fada chun cinn agus é ag dul isteach an cóngar chun a chúil. An raibh calaois, bhí, arsa an réiteoir. An cárta dubh é seo? Agus tá poc éirice bronnta. Ní foláir. Is dóigh liom gur chuir sé in iúl. Cárta dubh, ceapaim. Is cárta dubh é. Bhí Tallis imithe go taobh amháin. B'fhéidir ag rá le Burns, téir go dtí an gcúinne eile más deas leat. Tá sáraithe ansan istigh ag Aidan Tallis agus sin é aicsean deiridh isteach leis na hógánaigh ón seastán thíos fúinn. Tá Burns míshásta gur theip air an cúl a dh'fháil ansan ón bpoc éirice.